Ndị be anyị ekene m unu asị m nke echiri ya zelụ asị m ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala ma azụ anwụla ọ ya dịra ndị Igbo na mma na ya dịka echi na echi adị agwụ agwụ ebife anyị gaa n'elu ya bụ Igbo midia ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ọkpụrụkpụ ozi dị oke mkpa ee gbasịta maka anị Igbo and Igbo community and eh, nnwere onwe ndị Igbo and Maazị Nnamdi Kanu's release. Ee, eh, ya bụ ife anyị wetara unu nee anya n'iru akwụkwọ onye na-afụ n'iru akwụkwọ ndị BBC. Ọ ya bụ okwu apụgo ọgụ njide aka. Ee, eh, the international media na-abatago so unu ga-ege ihe ndị BBC nwere ikwu gbasịta maka maazị Nnamdi Kanu and the last court fa jelu and gbasịta maka the freedom ha na-epursue ka e rilizie ya so unu gesịa ya bụ ife unu adrọpụrụ anyị kọmentị unu ife unu che n'iru akwụkwọ gbasịta maka ihe ndị a niile unu nụrụ na Igbo Media. All right, over to you, sir. Mm-hmm.
Sorry, network. I mean, uh, credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu?
Esi anyị nwa na-eje na-akpọ mitin, ọ ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu.
ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa ihe ọbụla na-eme ndị Igbo ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ unu adịghị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937 1945 1953 gbukata ndị Yoruba in quelling Wetie riots gbukata ndị Tiv gbukata ndị Middle Belt Ahmadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-aga ịdip Koran to the sea na ha ga-aconquer ma igbo ma yoruba ma gịnị ihe niile a na-eme emekata tupu eme that coup that coup d'etat enwere coup d'etat January 19, uh, January 17th, 1966 Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan

ma ndị niile mee change the army eh, eh, eh, leadership ndị ga-acarry that coup d'etat bụ ihe mere Nzeogwu ha ma Ademulegun ha ma ndị ọzọ coup d'etat nke ha ha bụrụ supposed to be January 15th or ma- to prevent Ahmadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat and if that had happened Nigeria would have disintegrated

na egburu Ahmadu Bello not that na onye- o nwere onye obi dị ụtọ na egburu mmadụ nobody wants killing but the Fulani want killing they want that is killing is their business now till today agha dịrị ndị Fulani na Hausa Hausa ebiligo n'ije unu a bụ ndị Igbo were mma kọtụrụ history ebe history unu bidoro bụ January 15 na egburu eze ndị Fulani ndị Fulani gbukwanụrụ eze ndị Igbo since 1937 45 53 eze ndị Yoruba since 1962 eh, eh, na-egbu Wetie campaign na na Middle West Midwest na na na Western Region na-egbu eze ndị Tiv na-egbu eze ndị Middle Belt si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Koran into the sea the- the sea na-ekwu ekwu na Middle Belt bụ footstool ha na ha kọnkago ha na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga ịkọnka unu a bụ ndị a kpọrọ onwe unu ndị Igbo unu were charcoal charcoal inyere je na-ete ndị Igbo n'iru sị unu na-aga ime ablution ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo ọ ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ na ọ ndị Igbo lead na ọ Chukwuma lidiri ya coup ahụ ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ si gaanị n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru ma Iwuanyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma mmanwụ eke ma ndị niile pịkọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru ugbu a a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambassador gịnị e ji mee Ọhanaeze gịnị ma George Obiozor yọkwụrụ ya yọbata na Ọhanaeze sị na ọ president general lee igbo niile a na-egbu buhari gbukata gbukata gbukata o jee were ọ sị na medal were nye 82 division commander kenee ya ka o si na-egbu ndị igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọ rụrụ nke a na-akpọ Iwuanyanwụ Iwuanyanwụ nke ya after ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ ị- ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị rivers igbo ka ka a rapụ ịsị na o nwere ebe igbo niile igbo dị ma ewepụ eh, eh, East Central State unu na-aga n'iru na-eme ya ndị fulani a na-ekpokọ fulani niile nọ n'ụwa afrịka na ha na-eme mitin na naijiria yoruba na-ekpokọ ful- yoruba niile nọ n'ụwa ma kogi ma kwara sị na ha bụ yoruba bịakwuo na delta ma edo ụwa niile n'ijọ niile sị na ọ wa nwe mana unu niile bụ igbo ahụ sị sọ igbo bụ Igbo- bụ bụ isi n'ọka ịbịa n'enugwu ịlaghachikwa bụ sọ igbo na ndị ọzọ abụrọ Igbo unu na-agba okirikiri sọ ụnyaahụ ka Iwuanyanwụ ma na e nwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ si chịrị gawa enyena ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohanaeze president general unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa ogbenye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Naịjirịa

and should not be mentioned at the same time with Zik and Awolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo. Kwafuru ọbara Yoruba. Kwafuru ọbara Middle Belt. Kwafuru ọbara Tiv. Kwafuru ọbara Hausa. Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. were na inyere tewe ndị Igbo n'iru Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu unu etinye n'ụgha yes Igbo should be united are you uniting the Igbo unu na-unite Igbo you are dividing and destroying the Igbo that is one truth you mentioned na a ga-unite kwa Igbo na a ga-eme Igbo nke a is this Ohanaeze ndị e selectịrị consensus Ohanaeze with no election nothing are you uniting the Igbo while others are uniting their people a na-ekwu okwu restructuring do you have a template for restructuring unu na-eche ihe sultan ga-agwa unu ndị Fulani ga-agwa unu ka unu bịa sị na Ohanaeze ekwugo that is what you are waiting for ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohanaeze na ndị otu ha ya nwa bụ ihe unu na-aga ịgba okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile nụ na unu nwa dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani unu gburu criminal unu gburu bloodthirsty dog hound not that anybody wanted to o nwere ndị Igbo okay Igbo na-aga ịrịọ arịrịọ igbu Ahmadu Bello na Balewa was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Amadu Bello Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Nke a unu na-ekwete nọ Igbo coup, was there an Igbo coup? Hmm. Even if it is half a man or one quarter man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man? uh, you, that, that they killed an Igbo man, even if he was he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were charcoal. Eh, Chineke Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Naịjirịa, zọpụta ndị Igbo n'ụwa. we are for restructuring Nigeria ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo onye ọbụla ga-edevelop dị mma do you have a template for restructuring you Igbo going round unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ this Fulani killing Nimbo onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello the killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing these ndị 82 division onye ọbụla Fulani ọbụla e tinye na 82 division ọ nọkata ọ sị na e nwere war mgbe ESN ebidogo war insurgency ọ gaa gbuo ụmụaka Igbo gbuo ụmụaka Igbo gbuo whereas there is no war in Igbo land no insurgency anywhere ndị dinosaurs kpọrọ onwe ha Ọhanaeze ha jee na-eme dance to the script of eh, ndị a ndị Fulani ndị e gburu Nimbo ndị Ọhanaeze have even issued a statement

ndị a ji charcoal jiri pọtọpọtọ jiri mamịrị poisons mixie na-ete ndị Igbo n'iru ihe unu ga-agba nkịtị ebidogo i chere na o nwere ihe unu mere ga-eme a sị onye Igbo bịa chịwa Naijiria because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo

buried alive buhari na ndị otu ya mere ya ruo taa ruo echi na they are still killing today unknown gunmen they introduced in igbo land many families are missing their children others are crying in vain there are still people na o nwere ihe ha mere they are being held in jail lee nwa afọ ala igbo e ji na abuja nwere ihe o mere igbo ka e ji ihe ahụ o nweghị ihe unu mere ụwa niile na-acondemn sị na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere sị rapụ ya unu a bụ these dinosaurs kpọrọ onwe ha Ọhanaeze unu sị kama unu ga join for his unconditional release you say you are going to observe the trial the proceedings to know what to observe oh, ihe anyị na-ahụ n'ụwa ihe anyị na-ahụ n'ụwa chineke mere igbo ebere this sort of entities imposed on the igbo people as leaders o nwere oge anyị sịrị ka igbo bido agha o nwere oge anyị sịrị ka igbo bido ọgụ kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje when you know that those things will be written into history that igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the fulani throughout Nigeria that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. Ndị Fulani egbugo approximately estimated 60 million people in Nigeria in the space called Nigeria since 1803. Now ndị Igbo na-aga yiri uwe a a na-akpọ ya mea culpa na ọ bụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Ndị anaghị ite ndị Igbo inyere n'iru. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Uh, uh, Osadebe will never be happy with them. Chinua Achebe will never be happy with them. Amabibi Shirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije a iwere inyere tee ndị Igbo n'iru tee na- ndị ndị Naijiria itekwu ihe a itekwu ndị Yoruba inyere n'iru ite Tiv inyere n'iru ite mmadụ niile inyere Middle Belt inyere ite Awụsa inyere n'iru na-aga nga- ngagharị arụrụ ala a na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe ndị igbo a kpọrọ onwe ha igbo igbo jizis eze nke a nke a e were 20,000 naira tinyere ha n'envelope they sell the igbo nation that's the thing anyị na-ahụ onye ọbụla na-ahụ ya na-acomplain na-acomplain na-ahụ ya o mere unu ka o nwere ihe na-eme I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọ bụ n'aka ị na-agwa ihe emere gị na-agwakwa gị alaunchikwana akwụkwọ ahụ with this mindset degharịakwa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani Igbo never Igbo never arranged any coup d'etat the Igbo never killed Ahmadu Bello or Balewa it was some army officers yes led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat and that coup d'etat saved Nigeria

ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo Igbo with one voice anyị na we are even thinking aka ndị a kpọrọ onwe ha Ọhanaeze Igbo dị na dị na njide jidere Nnamdi Kanu Nnamdi Kanu you know like I do was not fighting Nigeria

He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money, the destroying economy of Igbo land with the help of factions of their army. Eme ụwa niile ma mana unu nọrọ n'ime na-eme rụkwụrụkwụ nọ ndị Igbo rụkwụrụkwụrụkwụ mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe anyị ha ga- na- ha na-agagharị because they are wicked souls ndị a na-aga ije ahụ very wicked human beings Ah, u- a gwara unu jee ọgụ is there anybody telling Igbo people to go and fight a war no is there anybody why not come and organize yourself and be united and watch what is happening going to happen under Tinubu and watch the Yoruba people are angry Igbo people Igbo masses not you people eh, Igbo masses are angry Niger Delta angry Ogoni angry Ijo angry Urobo angry Bini angry

ihe a ha na-eme that is why Isiguzoro na ndị ọzọ kwuo okwu a na-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-ana apịtọ na-apịtọ why not mee na-akọba ije ahụ ime ka onwe ndị nke ga-eme ka onwe template for restructuring kwado a na-emezi invite ndị Ohanaeze na South and Middle Belt Forum mana ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọgheri rubbish

Eh, that is ọ ndị unu na-aga ịzọpụta ọ ndị unu na-aga ị whitewash um, uh, please ị ma na abịa eh, this this type of thing gwakene ya onye igbo ọzọ na-abụrọ that small circle of traitors traitors ndị akpa ha na-adị eju eju I don't have a kobo in, in my bank I don't have a kobo in my life but my thinking is correct I don't even want that money and don't even want that money yeah? if I need money if I want money it's just for my little case but ndị ọzọ akpa ha adị eju eju they are never they've taken all the monies in the world but never satisfied with anything ọ ihe unu na-aga ime gwakwa ha na mụnwa sịrị mụnwa nwa ogbenye ha kwụsị ije ajọ ije ahụ ha na-eje jegbuo onwe ha ije ọjọọ ije arụrụ ala a ga-ede ya na pepa na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ Chineke ekwela ihe ọjọọ Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme ịrịọ eh, fulani arịrịọ ọnụ fulani ha arịọgo arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị igbo 1937 45 53 ogbu ha gburu yoruba 1962 to 15 January 66 ogbu ha gburu ndị Tiv ogbu ha gburu ndị Middle Belt ogbu ha gburu North anyị gwara gị they've killed almost 60 million people Hausa people are now telling, accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020 under Buhari okay o nwere ihe m ga-ezitere gị now ma e mechaa ya m zitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now gụọ ya tupu unu ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga ajọ ije ije arụrụ ala ije amaghị ihe eh? ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ nzuzu na ije ije na nzuzu iberibe ka a na-akpọ iberiberism bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga so biko unu eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe i dere n'akwụkwọ ahụ

for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking uh, uh, uh, uh, officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu na-eme accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. Were powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru were inyere na-ete ndị Igbo na-enweghị ihe ha mere na- n'iru

unu na-aga aga ije ije ije iberibe nzuzu na ije unu kpọrọ akọ bụ ije lee na-akọ onye nzuzu na-akọ so uh, i don't accept that thing were this voice mail nye ha ha jegbuo onwe ha n'ije ọjọọ Sir Prof, ka ha jegbuo onwe ha n'ije ekwensu ọkwa ị fụ time na-akụ mgbe m ji efu ihe a ọkwa Chukwu na-alụ ya bụ ọlụ a hmm. this eh, discussion this eh, this conversation anyị a is recorded you have done a great review ọkwa na emele mmadụ invite ọkwa Chief ihe in fact na Iwuanyanwụ himself na ije anyị jee na mgbe ọ sị na ya achọghị Ọhanaeze chairman eventually pressure tinye de I, I have not told you he presented me to Ọhanaeze NEC sị m ọ gịnị ka m chọọ ka Ọhanaeze NEC melu m m sị ya nothing m sị ya don't mind the way i ji bata n'oche a na what God desires to see you bụ the legacy you leave at your exit and that is what exactly you're talking about it does not matter m sị ya na ọ matter nke i si bata n'oche a na ihe mattera bụ the legacy you are going to leave and na this book is going to guide so na ọkpụkpọ kpọrọ m there bụ to at least to be part of this information m na-enye gị and the the documents ha na-ecirculate bụ na a na-eji eyo ha ayọbagodo sef ejebe gị eje ha ejebe gị eje okay so na ihe in-depth knowledge anyị nye m bụ a great review na ọ bụrụ na e nwere ndị ha ga-ayọ ayọ na e nwere ndị ọ bụ ha kwetara ịyọ chai not ndị Igbo so you have given me an in-depth analysis oh Chineke mere ndị Igbo ebere so and and uh, it's a shame it's a shame na nke anyị na-ekwu n'ụlọ bụkwa na ofu

Thanking the Fulani, Fulani for eradicating, wiping out the middle belt. Thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igbo land, the east, the south, the middle belt, Nigeria as a whole. Is bụ ije, bụ ije. Ndị kpọrọ ụwa niile akpọgo ndị Igbo ndị nzuzu because ha nwere mmadụ o nwere onye gwara ha emene ihe a eme eche na ya eche O- a na-ebu ụzọ chee ihe eche tupu emewe ya eme leenu na ha ebidogori ebidogo ebe o nwere onye bịara meeting kedu isi onye gwara ha ji eme ya kedu onye ha na-emezi ya maka ya ihe a bụ ozi ndị fulani na-edunye ha ha na-ejesi bịa rịọ ha ha rịọgbuo onwe ha God will punish all of them devil will punish all of them individually and collectively ndị na-eje ije arụrụ ala ahụ leenụ leenụ kedu who knows kedu mgbe e debetiri kedu mgbe e nwere ezigbo ime obi is there any ọhaneze functioning

ka fulani kwụsị ndị igbu ndị igbo ha ka ha kwụsị igbu ndị Nigeria ha jee shame on all of them shame on the so-called ọhaneze of, of Iwuanyanwụ faction ogbonnia faction shame on all of them only God will deal with this their wickedness on the Igbo people ha na-aga ịrịọ who told them to go and do such a thing such a dirty job when the Fulani should be going all around Nigeria pleading for forgiveness pleading for forgiveness to, for the Igbo to forgive them for the Yoruba to forgive them for the Hausa to forgive them for the TV middleman to forgive them for the Niger Delta to forgive them ọkwa ndị ndị a na-aga ịrịọ bụ people expelled from Nigeria in, in, in April 1990 ọ ihe maka unu na-aga ịrịọ ọkwa the people now expelled by the Hausa they've been given notice of expulsion by the Hausa last week 29th April bụ ndị unu na-aga ịrị ee ee continue unu gawa n'iru n'arụrụ ala unu unu na-arụsa ndị Igbo so onye Igbo pụtazịrị n'ahịa na north ma west ebe niile we read the news na ndị Igbo na-aga ịrịọ ndị Fulani arịrịọ oh mene mene tekel upharsin ee agụ amụ atụrụ anụ ọfịa igbo bụ agụ lee ndị na-achị ha ụdị ndị a bụ ndị a chọrọ ka ha bụrụ ndị isi Ohanaeze o nwebu oge a na-etinye lee ihe George Obiozor bịara Peter Peter Chapi not a single day he made a statement condemning the killings in Igbo land by Buhari and his terrorist organization called federal government

because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The, the, the peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. bụ ihe e ji mara since ha rapụ Saudi Arabia bịa North Africa na-agagharị batazie Nigeria thinking Nigeria is now their chosen homeland ọ ndị unu na-aga ịrịọ ndị Ohanaeze na-aga ịrịọ The- and now we will want to see the list of the clowns clowns going to beg the Fulani clowns ndị ị ma ihe bụ clown ihe a na-ekiri na nzuzu ya na-aga ibe- beg Fulani then you are begging the Fulani for 20 dead men when will Fulani beg you

His people he elevated that surround him, you dare not do him anything. Because he brought people from the gutter and made them human beings. The same thing Fulani are doing for their own people, the caliphate. The same thing other people are doing for their own people. ndị be anyị daalụ ndị nne na ụmụ igbo ọzọ dịka ibi ya bụ cheta na ihe a bụkwa igbo midia ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi a unu nụrụ n'ụbọsị nke taa bụ second of February 2024 anyị sị na ọ ya-adịrị unu ncha niine na mma na mgbe ikpeazụ na ncha niine ya-ana ana Biafra ya-adịrịrị ana Igbo ya-adị ise ise ise dịka i ge ya bụ ife ka ife i nwere ikwu gbasata maka ya bụ ife ee eh, ị drọpụ n'iru akwụkwọ a chetakwanụ anyị need your own comment and share ya ka o reachie many Biafrans aka ka ha mara ihe na-emenụ ka ha sọpọtụ maazị Nnamdi Kanu n'ihe ọ na-eme ka ha sọpọtụ maazị Simon Ekpa na ọdịm na mma ndị Igbo ka ọ na-azọ ọ bụrụ ọdịm na mma ụmụnne ya na ụmụnne ya ọ gwụna ka ọ ha n'ọnụ daalụnụ rinne nụ ngwanụ ka e mesịanụ